Coinne le Grá, bunaithe ar Appointment with Love by S. L. Kishore. D'fhéach an t-oifigeach óg ar chlog an stáisiúin traenach a bhí ar crochadh os cionn na hoifige eolais. A sé nóiméad chun a sé. Bhí sé ar bís. Bhí a chroí ag preabadh ina bhrollach. Ní raibh smacht aige air. Bhí sé le bualadh leis an bhean a líon cuid mhór dá shaol le dhá bhliain anuas. Bean nach bhfaca sé riamh. ach a thug uchtach dó ina litreacha chuige. Ba chuimhin leis an oíche le linn catha aeir nuair a bhí dhá eitleán de chuid na namhad ina thimpeall agus é faoi ionsaí. Chonaic sé duine de na píolótaí ar a thóir, gar go leor dó. go bhfaca sé é ag gáire go mailíseach. Tháinig litir a scríobh sí chuige chun cuimhne dó. Sa litir sin thrácht sí ar an sceon agus an eagla a bhí nádúrtha do shaighdiúr ag dul i mbun troda.

Anois, bhí sé le bualadh léi, le labhairt léi, le héisteacht léi. A sé nóiméad chun a sé. Fuadar faoi na sluaite ag sciobadh thart, a chroí ina bhéal. Baineadh geit as nuair a bhuail cailín gualainn leis agus í ag dul thart. Bhí bláth aici ina liopa póca. Rós bán. Níorbh é sin an socrú a bhí ag an mbeirt. Dúirt sí go gcaithfeadh sí coróineach bhán. Chomh maith le sin, bhí sí ró-óg, b'fhéidir ocht mbliana déag. Bhí a fhios aige óna litreacha

Níor thuig sé riamh cad a thug air an t-ainm a lorg san eolaire fóin. Tháinig sé ar a seoladh agus nuair a cuireadh thar lear leis an aerfhórsa é, scríobh sé chuici. D'fhreagair sí agus is mar sin a thosaigh an caidreamh. Lean an comhfhreagras ar feadh an dá bhliain. Amantaí níor shroich a litir í ach thug sí freagra air pé scéal é. De réir a chéile thit an fear óg i ngrá leis an scríbhneoir agus bhí sé deimhin in a aigne gur thug sí grá dó. Dhiúltaigh sí grianghraf a sheoladh chuige. Bhí sé beagáinín míshásta ach mhínigh sí, Má tá brí ar bith leis an cheangal atá eadrainn, níl gá le híomhá. Is é íomhá pearsanachta na beirte againn is tábhachtaí. Cuir i gcéill go bhfuil mé go hálainn. Dá mbeadh do ghrá dom ag brath ar an nós sin chuirfeadh sin déistin orm. Cuir i gcéill nach bhfuilim dóighiúil. B'fhéidir go gceapfá gur lean tú den scríobh toisc uaigneas amháin. Ná iarr pictiúr orm. Nuair a thagann tú go Nua-Eabhrac feicfidh tú mé. Beidh seans agad annsin d'intinn a shocrú. Smaoinigh, beidh ceachtar den bheirt againn in ann fanacht nó imeacht annsin má's é sin an rogha. Nóiméad amháin chun a sé. Tháinig óigbhean in a threo. Cailín ard agus caol. Bhí folt fionn ag sileadh go glúin uirthi, é ag luascadh sa leoithne. Bhí a súile chomh gorm le spéir samhraidh, miongháire ar a beola. Culaith glas a bhí uirthi, chomh glas le húire an earraigh. Thug sé céim in a treo gan smaoineamh ar choróineach bhán. Ag dul i mo threo a shaighdiúir, a iarr sí. Annsin chonaic sé Hollis Meynell. Bhí sí in a seasamh ar chúl an chailín, bean mheánaosta, a cuid gruaige liath faoi hata donn Ní fíor a rá go raibh sí ramhar, ach bhí rian a coda uirthi. Bhí cóta donn uirthi, néata agus slachtmhar, agus coróineach bhán. Bhí an óigbhean imithe. Bhí an t-oifigeach i gcás idir dhá chomhairle. Bhí fonn air iompú i dtreo an chailín Ach bhí Hollis os a comhair amach, an duine a thug uchtach dó nuair a bhí lagbhrí air. An duine a luaigh sé mian agus grá a chroí léi. D'fhéach sé ar an choróineach bán ar liopa a cóta. Thug sé faoi deara anois go raibh cineáltas agus sonas ina haghaidh. Bhí cairdeas agus gliondar ina súile. Níor mhoilligh sé. Suas leis chuici, a chóip de Of Human Bondage ina ghlaic. Bhí a fhios aige nach mbeadh grá eatarthu ach dílseacht agus cumann. Bheadh sé thar a bheith sásta leis sin. Thairg sé an leabhar chuici. Is mise an Captaen John Blandford agus is tusa, is tusa Hollis Meynell. Is aoibhinn liom bualadh leat. An dtiocfá chun dinnéir liom? Gháir an bhean. Níl a fhios agam cad atá ar bun agat, a mhic. D'iarr an óigbhean, an cailín sin a ghabh thart sa chulaith glas, D'iarr sí orm coróineach bhán a chaitheamh ar mo chóta. Dúirt sí liom, dá n-iarrfá orm dul leat, go mbeadh sí ag fanacht ort sa bhialann trasna na sráide. Triail de shórt éigin a bhí ann, dar léi.